igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m ụnụ ana m anabata ụnụ na NTI TV onye na-afụ n'oge ugbu a bụ maazị odogwu n'igbo ee n'ụbọchị nke taa n'oge ife na-eme n'obodo anyị ji na mpaghara ugwu agba obosi wee na-afụ ife na-eme ife mere ebe afụ erika anyị wee na-afụ na o nwere ụzọ nke mebisirinụ na nke bụ na o nweghịzi ka ndị mmadụ si aga na ya mana ụzọ a bụ ụzọ kachasị wee baa uru ma ọ bụ m sị otu n'ime ụzọ kachasị wee baa uru na ya bụ ugwu agba obosi anyị wee sị ka anyị gosi unu ya ka e nwee ike tie mkpu ma tinyere ọnụ anyị na nke ndị bi n'ugwu agba na mkpu fa na-eti wee na-ayọ gọọmenti ka ọ gbata fa ọsọ enyemaka ọ bụ na ọkpụ isi amaghị akpụ ka ọ bụ na agụba adịghị nkọ ọ bụ gịnị mere ndị isi ala ji eleghara ọtụtụ ihe anya ha kwesịrị ime iji nyere ndị ha na-achị aka ebe a ị na-ahụ ugbu a abụghị ndagwurugwu nke Jeriko nke o ji abụ ebe mkpofu ahịhịa nke Karakuta Ọ bụ n'otu n'ime ụzọ kachasị wee baa uru n'ugwu agba Obosi nke dị n'Ọnịcha, Anambra steeti. Dịka ndị NTI si wee chọpụta, ya bụ ụzọ sitere na Ọnịcha Owerri Road wee gaa na ụlọọgwụ a na-akpọ St. Martin's Hospital Ugwu Agba Obosi. Mana ya bụ ụzọ eruona ka ọ na-ata anya arụ O ruona ka anyị etibe mkpu wee kpọba ndị isi ala wee sị ha ka ha gbata ọsọ enyemaka n'ihi na o nwee ihe merenụ na ya bụ Ọnịcha Owerri Road nke ga-eme ka a kpọrọ mmadụ wee bịa ụlọ ọgwụ ụzọ adịghị ebe a ga-esi wee kpọrọ ya wee gaa anyị wee na-ajụ ọ bụ na ndị gọọmenti leghara ugwu agba anya ka ọ bụ na e chetaghịzi na ebe dịka ugwu agba nọ n'Anambra steeti oge anyị jụgasịrị ajụjụ n'ime ọtụtụ ndị bi na ugwu agba obosi ụfọdụ n'ime ha zakwara anyị oge ụzọ a bido wee mebie as from 2019 2019 ka ụzọ a bido wee mebie oge m kwata na street 2018 ụzọ ụzọ dị nnọọ express ebe a nnọọ ka ndị keke moto niile na-agba so mana since 2019 ebe a kata dịzekọ ndị ụzọ a ụzọ a si from from from Owerri Road wee rute St. Martins ya maka ndị landlord sị ndị landlord adịrọ a-care sef even sef ebe a na-ekpofe ahịa- ebe a na-ekpofe ahịa sef ndị landlord adịrọ a-care ha ihe a, ha nwa chọọ iwepụta ebe a na-ekpofe ahịa ịwọcha ịwọcha na street gị- ebe a kịta na na wụzi ihe wụzi ebe a na-ekpofe ahịa na steeti a na wụ ebe a na-ekpofe ahịa so enweghị ọbụla ndị landlord na-adị emere Ugwuagba ihe ha ma wụ ha bịa ha nara gị ụgwọ ụlọ etinye etinye n'akpa jewe ebe ha na-eje even so ụlọ ha na-ada sef ha achọrọ ịma ndị ọ bụgodu ọrụ ha godi na asọp na godi ngodi ndị ndị landlord ọ landlord ga-enye ọ landlord ga-eweta complain ha weta complain then ze then ewejere ewejere ya gọvanọ echetara m oge Peter Obi na-achị oge Peter Obi- oge Peter Obi na-achị Peter Obi gwara ya gwara ndị landlord dị na Ugwuagba Awada sị na na e nwere ego ole ha ga na-akwụ mana ha nwa- mana ha nwekwara na ekwerọ so ọ nya mere Peter Obi ji wee ji wee ma Peter Obi chọrọ ka ọ rụọ nnọọ ọ rụọ ụzọ niile dị Ugwuagba na Awada ọ gwa ndị landlords a na ha ga na-akwụ ego ole dị na ndị landlords ndị landlords sị mba mere ọ rụrọ ha ọ nya me- ọ nya- ọ nya mere n'Ugwu- ọ nya- ọ nya mere Ugwuagba Awada ji wee dị condemn taa nke bụ eziokwu bụ na enwerọ onye m ma-asị na ọ bụ fault ya mana ọ fault ndị na-achị anyị especially na this Ugwuagba anyị nọ n'ime ya ụzọ anyị n'anya mgbe m kwatara ebe ọkụ moto na-aga ebe a dị motorable etu na iji ụkwụ gafee ebe ahụ problem so this road for past regime and past four five years ago this road dị condemn and every year chi na-efo a na-enwe more damages ime ya as you can see n'anya bekete this thing the first mmadụ so all of them have already damage so ụzọ adịrọ here so anyị enwerọ ụzọ si gutter adịrọ complete all of them have already spoiled eh, o nwebe ife ha mere apart from mgbe e mere presidential election nke a na-akwado ime expire now that time a na-eme campaign a bịara grade the road with dustbin and some sand so after that election since then o nwebe anything ọzọ e mere and Ugwuagba chairman election that one emekwa expire very soon so the past regime and the regime nọ kịta na I don't think na o nwere anything m fụgo unless ma ha na-eme plan n'ime onwe ha for now ụzọ anyị ị nee anya ị ya-afụ ka ọ dị Uh, for me gọọmenti dị involved Ugwuagba Landlord Association dị involved because ọ ha nwa ya-table ya to gọọmenti gọọmenti amara ihe mere ya which is na m makwa na I think na ha ejego because onwe ha na all of them ma ụzọ nwe onye ya afụ ya gba nkịtị ama na ha agago na gọọmenti ọ gọọmenti ka ọ dịziri ime ife ha ya eme the Ugwu Agba Landlord Association they are trying but ihe a abụrọ ife individual ma ọ kọmuniti nwere ike ime n'ọhịa steeti ya agbata ọsọ enyemaka
ihe izizi m na-emetụta aka nke ofu mkpụrụ ihe nwere ike ikwu na ya bụ enweghị ezigbo ụzọ ụzọ adịghị mma ebe a ị bịa nee anya na ụlọ ọgwụ anyị ahụ ụzọ dị na ya kwesịrị ịpụ express Onitsha Owerri Road mana ọ dịrọ mma mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-eme nwee ihe mberede dapụtara ha na ha ga-abịa ụlọ ọgwụ tupu ha na-abịa ebe a o nwere ike ofu chi aka ibe ya e nwere anyị nke mere ebe a n'afọ 2018 nwata nwaanyị bụ onye 23 years mụbara nwa n'Okpoko ebe ọ na-amụ nwa nwee complication na bleeding na-agba ya eburuzie bịawa ebe a ma before ha na-erute ebe a ya ihe ihe agafekwurugo ndị dọkịta anyị nwere ebe a gbalịrị ike ha mana ya bụ nwatakịrị nwaanyị nwụrụ so ha na-complain na mgbe ha jisi ike wee nweta nwa keke ha ga-eji wee buru ya wee bịa ebe a ma ụzọ adịrọ tupu ha na-agbagharịsị na-apụta ụzọ adịrọkwu o nwekwuru mgbe em skuulu nọ na mgbada ebe ndị Don Bosco ọkụ gbakwara na hostel ụmụ akwụkwọ ihe mekwa na ndị fire service abịanwụhụ n'oge rụọ ọrụ ka ha kwesịrị isi wee rụọ ọrụ enweghị okporo ụzọ ị nee anya na mpaghara Ugwu Agba ebe a niile deti juru ebe niile ụzọ adịrọ mma so ọ m na-enwe ihe gọọmenti nwere ike imenwere anyị na ya o meere anyị na ya bụ ihe na-enwe ka ọ na-esi adịba especially mmadụ nwee accident need ka enye ya serious and urgent eh, medical attention ha agaghị emenwu ya due to na before onye ahụ a na-abịaru ma mgbe ụfọdụ ha agaghị abịanwu na ụzọ adịrọ maka na ụzọ adịrọ n'obi nke m na nghọta nke m ma n'uche nke m afụghị m na na enweghị ihe ha mere ịfụ na na ụzọ dị n'Ugwu Agba nke ọ bụrụ na ọ na-ewute ha na ụzọ adịghị n'Ugwu Agba ha ka-akpọkuru gọọmenti nke ama m na ka ha si wee na-ezukọ ma ọ ka ha si wee na-anọ n'ọgbakọ ha na ha kpọnwu gọọmenti oku na gọọmenti nwere ike ịza ha oku ha kpọgoro gọọmenti gọọmenti aza ha oku ha sie ọnwụ na-akpọkwa gọọmenti na one day na nke anyị na o nwe ife a ya eme ehe mana n'obi nke m adị m sure na enwere much thing ha na-eme gbasara ya ụzọ dịtụ nwa obere mma ebe a mana ọ dịcharọ mma na chi na-efo na-emebikwu na-akawanye njọ nke City Biscuit ụzọ jikọrọ City Biscuit na Owerri Road adịrọkwu mma mgbe ụfọdụ moto nwere ike pụta ebe ahụ daa ma mgbe ụfọdụ moto fail brake moto na-adị fail brake n'ogologo ụzọ ahụ n'ihi na ugwu ka ọ bụ moto na-agbagote ebe a moto na-ebu ibu otu ụzọ ahụ emebiwogo ọ bụrụ na ụzọ ahụ anụọ ka emee 100 86 percent of it emebigo ọ dịghịzi mma definitely na enweghị ụzọ esi abata Ugwu Agba ma ụzọ esi apụ Ugwu Agba dị mma ọ na gọọmenti ga-agbata ya ọsọ enyemaka ọ ga-akakwa mma maka anyị niile bụ mmadụ anyị bi n'obodo a obodo a ọ bụ anyị ga-edozi ya ka ọ dị mma anyị wee jiri ohere a wee na-akpọkọ ọra na eze ma ndị ugwu agba landlord association ka ha biko tinyere anyị anya na ihe gbasara ụzọ n'ugwu agba obosi ma meekwa ka gọọmenti steeti a mata ahụfụ ndị bi n'ugwu agba na-ata Onye ị na-anụ n'ihe ugbu a bụ Maazị Odogwu n'Igbo ka emesịanụ. um ụnụ afụgo ka o si wee mee n'ihi na anya m akarọ nke ụnụ ya bụ ndị bi n'ogbe ugwu agba obosi na-ata afụfụ ya na ụlọọgwụ st martin hospital o nwerekwa ezigbo ụzọ e si aga na ya maka ihe mberede dapụta gị bụ onye na-ene m anya ezigbo onye igbo na-ege ntị ee ọ bụkwa na o nwee ife dị aṅa anyị na-afụ n'ogbe ebe i bi ị ga-achọ ka ndị NTI bịa ka anyị bịa nyoo ya wee gosi mba ụwa ife na-eme ebe afụ ị nwere ike kpọọ m mụnwa bụ maazị Odogwu n'Igbo maọbụ ị kpọọ otu n'ime akara ekwentị ndị nke a na-agafe n'iru skrin gị n'oge ugbu a ka anyị nwee ike mee ka ana Igbo dị mma ana Igbo ya-adị mma iwu na anyị ga-eme ka ana Igbo dị mma ngwa daalụnụ ka emesịanụ echefukwana onye ị na-afụ ugbu a bụ maazị Odogwu n'Igbo daalụnụ
Ndị na-akwado NTI TV bụ Flawless Cosmetics Limited. Ọ bụ ha na-arụpụta Baby Secret, Baby Secret ka ahụ nwa gị dị pọlị pọlị.